Kuteroko wochimwa amaona ngati kuti siwoyenera zinthu zaumulungu. Ayi ndithu. Ambuye Yesu Khristu amati anabwerera wochimwa, anabwerera wotayika, anabwerera iweyo amene umaona ngati kuti mu chiwereweremo sungachokemo, amene umaona ngati kuti mu addiction yako yoonera zolaulayo sungachokemo. Amene umaona ngati kuti bodza lija umangonama kuti idasandulika lifestyle yako, chikhalidwe chako, kuti udye bodza, kuti udziteteze bodza, kuti mpaka chiwanda chidakukulungiza kunama, ngakhale m'mabanjamu mabodza. Afuna inu Ambuye Yesu Khristu. afuna wochimwa afuna wochimwitsitsayo amene kuti champion wochimwa tione ngati mwazi wa ambuye yesu khristu sungatsuke moyo wake tione ngati mulungu sangamulandire munthu amene mene Bible likuti Tchimo lingafile bwanji ngati kapezi koma lidzayeletsedwa ngati matalala. Ndiye musadziyang'anile pansi. Ndinu anthu apadeladela amene kuti Mulungu wapeleka nsembe yake pa mtanda, kuti Mulungu adapeleka mphatso yake yokulungidwa mu mu mu- mu- mu- mu khola la ng'ombe muja momwe ambuye yesu khristu anatibadwira chifukwa cha ife kuti tikhale nawo moyo wosatha ndiye tiyeni tigwiritseni ntchito mwayi umenewu chifukwa tikaphonya tili amoyo basi tilimodzi ndiye tiyeni tipemphereni atate wathu akumwamba tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi mwatipatsa ngati iyi kuti tikamve mawu anu amene ndi moyo osatha katiphunzitseni katiyankhuleni mawu amodzi ochokera kwa inu ni thandizo ni moyo kusiyana ndi mawu ambirimbiri oyankhulidwa ndi anthu amene mu dzina la ambuye yesu khristu mwa zonse nchiyamiko amen ndiye uh, tiwerenga baibo athu kuchokera ku buku la mateyu mateyu 2 vesi yake ya 1 kulekeza 2 baibo likuti akuti ndipo pakubadwa kwake kwa yesu m'betelehemu wa yudeya masiku a herode mfumu onani anthu akukhala mu mdima adaona kuwala kwakukulu ndi kwa iwo okhala m'malo a mthunzi wa imfa kuwala kunatulukira iwo ndiye pa mawu amene tawerengawa timafati kambitsane za nkhani ya khrisimasi kuti kodi chikondwerero cha khrisimasi ni choona kapena ni nthano chabe haleluya ndiye timafati tione choona ndi chenicheni cha khrisimasi Kuti tisanyengedwe, titenge njira imene ili yovomerezedwa ndi yokondweretsedwa ni Mulungu, chifukwa anthu akuchita zambiri mu chisangalalo chakuti akusangalalira Khirisimasi, koma ali m'kupembedza ziwanda, ali kupembedza Satana, koma pansi pakuti akusangalalira kubadwa kwa ndani? Kwa Ambuye Yesu Khristu. Ndiye ife ngati Akhristu timafunika tisakhale mbuli, tisakhale akhungu. koma tiwone ku chimene chimamkondwetsa Mulungu, makamaka choonadi pa nkhani imeneyi, ya Khrismasi. Ndiye Khrismasi ni tsiku la kupembedza. Tili limodzi, eh? Brother Branham akutero. Day of worship. Osati timene tizikhala mu chisanganga timene dziko lapansi liludziponyera ku ziwanda chonchi. Kupembedza kumeneku nkupembedza Ambuye Yesu Khristu. Kumpembedza Ambuye Yesu Khristu sikungopita ku tchalitchi chabe kukampembedza kapena kugwada kupemphera, koma timampembedza Ambuye Yesu Khristu mu njira zambirimbiri. Mmene ife timachitira zinthu zathu timakhala tikupembedza, tikupembedza Mulungu kapena Satana mmene tikuchitira. Mmene timalankhulira pakamwa pathu timakhala tikupembedza, tikupembedza Mulungu kapena Satana. Mmene timakhala tikuganizira timakhala tikupembedza, tikupembedza Mulungu kapena Satana. Nde njira yakuti mudziwire yakuti kodi ndimakhala ndikupembedza ndani, onani zimene mmachitazo, zimene mmaganiza, zimene mmayang'anazo ngati zizugwirizana ndi Mau a Mulungu. Ngati sizigwirizana ndi Mau a Mulungu, zindikirani kuti mmampembedza Satana. Mukamalankhula muja nthabwala zanu zopusa zija ziwanda zimakhala zusekera zofuna zathu zimenezo. Mukamaonera ma pornography ziwanda zimakhala zusekera kuti akukweza chani ufumu wathu. Mukamakhala miyoyo ya zibwenzi kufunsafunsa nambala kuimitsamitsa akazi mm, siketi isadutse mmakhala mukukweza ndani satana tili limodzi eya koma mukamakhala moyo wa mawu mkuyankhula kwanu mkuchita kwanu mumakhalidwe anu mmakhala mukupembedza khristu ndawa akuti khrisimasi ni tsiku lopembedza zimene zikutanthauza kuti kwa mkhristu khrisimasi ni daily daily mmene alili masiku wonse amumchaka tsiku ili lotchedwa khrisimasi la pa 25 silimusintha kena kalikonse mkhristu iyeyo kwa mkhristu khrisimasi nchina chilichonse mmene anabadwa mu moyo mwake aleluya amakhala ochita chisangalalo Mkhristu kuti Yesu anabadwa mu moyo mwanu. M'mene munalandira ubatizo wa Mzimu Woyera, ndi mwana wa Mulungu anabadwa mwa Mzimu mu mtima mwanu. Haleluya! Ndiye mmachita celebrate kubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu m'moyo mwanumo. Haleluya! Tsiku ndi tsiku pakumpembedza pakuchita chilungamo chake imeneyo ndikukhulupirira kuti ndiye khrismasi yoona kwa mkhristu kwa munthu wotani opembedza kusiyana ndi mmene anthu amachitira mwachinyengo akuona ngati kuti akusangalalira kubadwa kwa ambuye yesu khristu koma ayi ndithu akukweza ufumu wa satana akukweza ufumu wa ziwanda haleluya Ndiye mawu akuti Khrisimasi amenewa, iwowa anachokera ku mawu akuti Christ mass. Chimenechi ni chi, ni mwambo wa chi Roman Katolika, tili limodzi eh? umene umas, umasangalalidwa pakukamba kuti akusangalalira kubadwa kwa Khristu. Mwachidule, Khrist ni mmene, Khrisimasi, chisangalalo cha Khrisimasi mmene dziko lapansi likuchitiramu ni mmene chilili. ni mwambo wa chikatolika wa chiromani katolika anachita kuyamba niwowo mpingo wa chiromani katolika mpingo umene unayamba pa tsiku la pentekosto paja iwowo samachita nawo chisangalalo chimene cha khrisimasi mu zonse zimene amachita samapanga nawo christmas kapena kupanga observe kuyiyang'anira kuti 25 december tikhale christmas ayi mpingo umene unayamba na atumwi Matchalitchi onse amene anakhazikitsidwa na atumwi, Apostle Paul, ku madera osiyana-siyana kaya ku Aifeso, kaya ku Akorinto, kaya ni m'madera anji onse aja, samachita nawo za Khrisimasi. Kuti 25 December tiyeni, tiyeni, tiyeni, tiyeni. Ayi. Samachita zonsezo ayi. Aleluya! Koma izo zinachita kuyamba mu nthawi yake, tiona kutsogolo kuti kodi zinayamba liti. Tili limodzi eh? Nde Yesu Khristu sanabadwe mu December pa 25 December ndi bodza. Iyeyo pokhala mwana wa nkhosa anabadwa mu nthawi za April zimenezi. Chifukwa ni nthawi imene moyo umakhala kuti ukubadwa mu nthawi zimenezi kuti kaya ndi za green zikutuluka pansi. mu April m'menemo. Iye sakanabadwa mu 25 December. Ku Yudeya kumeneku nthawi imeneyo ya December kumakhala kozizira kwambiri kuli maayisi, kwakuti ngakhale abusa sangapezeke m'madera amenewo oweta nkhosawa. Haleluya! Iyeyo anabadwa mwa chonchomo, Ambuye Yesu Khristu. Ndiye Khrisimasi imeneyi ni nthano chabe, kapena kuti ni chipembedzo cha mafano. mmene dziko likuchitiramo haleluya kuti mudziwe kuti ndi chipembedzo cha mafano taonani kumene zinayambira zinayambira kumeneko ku rome chaka cha 300 ad tili limodzi eh? ku Rome pachiyambipo kunali mpingo umene unakhazikitsidwa ndi Paulo mtumwi wa Mulungu umene umapembedza Ambuye Yesu Khristu mu choona ngati mmene unayambira pa tsiku la Pentekoste koma mpingo umenewu unagwa ku Nicaea Council 325 AD pamene anthu anabweretsamo chikunja mu tchalichi anatenga maganizo a anthu malingaliro a anthu naphatikiza ndi chikhristu chija kuti mawu apo apachiyambi aja afe agwe tili limodzi nde chifukwa chakugwa chonchomo mzimu woyera anachoka atachoka choncho muja kenako mumpingo muja anaphatikizapo chikunja akuchiroma amene amakonda kupembedza mafano ndiye sanasiyiretu anasiyako mpaka timaona kuti ngakhale lero lino akadapembedzedwapo ena mwachitsanzo, kupembedza kwa wanthu, kupyolera mwa wanthu, zinthu zimene mpingo umene unayamba pa Tsiku la Pentekosto mwa atumwi sanachitepo. Baibulo likuti pali mkhala pakati m'modzi pakati pa munthu ndi Mulungu, amene ndi Ambuye Yesu Khristu. tili limodzi, koma utagwa pa nthawi imene nchifukwa kudabwera zonsezi zonsezi zimene sizigwirizana ndi mawu a Mulungu. Ndiye chaka chimene cha 300 AD till 350 AD Pope Julius analengeza kuti pa 25 December pazikhala chisangalalo cha kubadwa kwa Kristu. Ndi mmene Khirisimasi inayambira nthawi imeneyi. Koma tsiku limene la 25 December kalekalelo m'mbuyomo lidali tsiku la chisangalalo cha mulungu wawo wa dzuwa amene amati Sun God. Rome inali yopembedza mafano. Ndiye anali ndi mulungu wawo wa dzuwa ameneyu amene amachita chisangalalo chake nthawi imeneyo 25 December, nthawi imeneyo kumachitika zinthu zauve zonyansa zosiyanasiyana za ziwa- za ziwanda ziwerewere kumwa mimowa chisokonezo haleluya ndiye popeza kuti iwowo aku- ach- achiroma samafuna asiyiretu miyamboyo adangotenga chikhristu nchikunja chawo chija nkukwatitsa pamodzi kuti a- tizisangalala tsiku la khristu lakubadwa pa tsiku limeneli nchifake mukaona zimene khrisimasi imatulutsa zinthu za ziwanda ngozi zimachika kwambiri nthawi imeneyi ziwerewere zimachika kwambiri nthawi imeneyi anthu akhala akuledzera akumwa ni kusangalala kwanji komukondweretsa khristu kumene kodi khristu asangalala kapena akhumudwa ndiye mukhoza kuona kuti ni chinyengo si khrisimasi imeneyi tilimodzi limeneli ni tsiku chabe la malonda china chimene chimachitika kwambiri ni malonda anthu apange mabizinesi basi agulitse ni kugula

Mwachoncho, ndi zinthu zimene Chikhristu sizigwirizana olo pang'ono ndi Mawu a Mulungu, mulibe m'Baibulo chinthu ngati chimenechi. Tili modzi, ndiye tikuonanso lero lino kuti Khrisimasi akudziwika ndi kunyamula ziwaya za masiku ono, kugula nyama, kugula mipunga ndi zina zonsezo, kugula mphatso zosiyanasiyana zakuti zakuti mitengo a Khrisimasi, kuti mpakana zapanga anthu kukhala akapolo. omakalima kuti apeze zinthu za Christmas. Tilimodzi eh? Nde chikondwero chimene cha Christmas nchamafano. Inu ingokhalani mene mmachitira zinthu tsiku ni tsiku. Ndipo tsiku limeneli lapangikanso ngakhale themberero kwa ana amene kwawo ni kosauka. Akaona ana ena amabwana uko aguliridwa mphatso izi ni izi zimabweretsa kupwetekeka kwa mutu kuti tipanga bwanji aona anzawo mwakuti mwakuti. Nde inu Khrisimasi kwa ife Akhristu, ife sitigwedezeka ndi zose, zisangalalo zonsezo ayi. Timakhala chimodzimodzi, Khrisimasi yowululidwa kwa ife. Khristu, ngati ali wamoyo, ali woukanso kwa akufa mmoyo mwathu, ndi Khrisimasi kwa ife, ndi daily, daily. Tili modzi? Ndiye khalani mmene mmakhalira nthawi zonse. Musagwedezeke kuti mpaka musweke mafizi a ana Januwale masukulu akatsegulidwa. Ayi. ana anuwo kaya mwagulira kakwakokwako kaya pakhukuwa mugula choncho osati mwakugula ni mtima wakuti khrisimasi khrisimasi koma mmene mmachitira zinthu zanu nthawi zonse basi mukhala pa nyumba mucheza mwa ambuye muwerenga mawu a mulungu mupemphera kaya mukapita ku malo osonkhana kumene mukampembedza ambuye yesu khristu osati mukhale mu uchimo Mutengeke ndi mizimu ya dziko lapansili, kuti mukhale muli ku ziwerewere izo ndi izo, mukatero ndiye kuti mupembedza nawo mafano amenewo. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani chifukwa chotiphunzitsa mwa njira imeneyi. Lolani tikhale m'mawu anu. Mawu anu ndi moyo nthawi zonse, ndipo mukuti thambo ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu anu sadzapita. Lolani tikhale mu chimenechi. Tidzakhala ku nthawi zonse. Mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tapempha zonse mchiyamiko. Amen.